Afa m wụ Dr. Chukwuemeka Emenyeọnụ Ngene, the High Priest of Chukwu Abiama Heritage Synagogue, wụ Ọfọ na Ogu Mission na-epromotu Chukwu Abiamism all over the world. Chukwu Abiamism is the ancestral teachings of our fathers na-akụzi maka Ọfọ na Ogu na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-aghọta.

for you to cut short anybody's life because we cannot create any. Um, uh, e nwere ajụjụ m na-ajụ ndị mmadụ onye na-eji enyi esi ọnya ka ife ọ chọrọ ịgbata ka anụ ọ chọrọ ijide the human being is the highest physical expression of God in creation. so ife ahụ i ji human being wee sikwuye ọnya maka aja a chụrụ wụ ọnya ka e siri ife ị na-enweta ka ife ị chọrọ inweta ya ife ahụ ị chọrọ ịkpata onye ya-eli ya it is an abomination in our land human sacrifice is an abomination true it may have happened in the past because e kwuwe ya

or that alụsị a na-akpọ Ishtar ife ọ bụ but back to the what we're discussing human sacrifice is an abomination that should never be in our land ọ alụ and eh, ma ndị mere eme ma mba e mere na ya ebe ọbụna e mere ya alụ emego n'ebe ahụ ma a kpụrọ nyawa alụ ife ike na-eme it's an abomination now afụbe m o maka na onye eh, i will not say it's not possible ma m sị gị na afụbe m ebe a gwọsịrị ọgwụ ego siri enu na-ada maka na ife a na-akpọ awele ma ị kpọ ya oke ite ma ị kpọ ya oke oruru afa ọbụna i ji kpọọ ya awele it simply is a gathering of elemental materials or forces that have certain vibrations to attract favor or attract certain substances to you. For example, e nwere ahịhịa nọ n'ọfịa wụ e mesa ya n'aka ma o mesa gị n'arụ mbọsị ahụ uchu agbaa gị n'ife ọbụna ị na-eme e nwere ahịfịa wụ i mesa ya n'aka ma o mesa gị n'aka even by mistake i je afịa mbọsị ahụ ife ọ na ị na-ele wụ zam zam zam ife ọma abịa to you ị malị ya you can deliberately use it ọ wụlụ awele a sị na ị gwọlụ ọgwụ the same thing enwere ahịfịa ọ ya-awụ i mesa ya ma osisi ọ ya-awụ i metụ ya ahụ ma ahụ gị mee ifuo n'ọf ifuo

frequency a na-eresonate mere ife ọna ya-eneedili human sacrifice ebunu na efe igbo ka e ji eje ya in ancient hebrew abraham was offering human sacrifice that's why he had many slaves then it was a time na request ndị mmụọ request ya were nwa ya chụọ aja ọ sị ya wụrụ egwu ya kwụsị ebe ahụ ka e were ebunu wee replace ya o were ebunu wee gọdo ya as a new covenant na bido taa gaa na ya na-ejizi mmadụ achụ aja na ọzọ ebunu ka a ya-eji na-achụ aja e were ya gbara isi nwa ya ahụ e mezie ya na a mụọ nwatakịrị ọfụ nwoke na a ya-ebe ya ugwu were ebunu wee jee gbara isi ya ọ ya wụ na ebunu eji eji eje edupu nwa nwatakịrị n'ụka which is their tradition which have been corrupted today. so na na ị na-agwọ ọgwụ ị sị na ọ na-ejiri mmadụ chụọ aja kpata ego is a lie all those materials a na-agada nwere that vibrational frequency both different animals birds maka olee ife e tili egbe egbe nke principle ya egbe wụ anụ na-achụ nta na-eji achụtara gị nta ị sị ya na ọ ka ọ chụtara gị nta akụ i tinye ugo na ọ ka ị chakee Ugo, ugo is the king of birds. E tiye akpụkpọ agụ na agụ na-achụ nta na ọ ka ọ na-achụta nta akụ. Are we communicating? E were those herbs nọ n'ọfịa ee ụmụ mgbọrọgwụ gasị i tiye ọjị na ọ ka o nwe- iroko is meant for stability and strength. Ị kwadosie ya tiwakasị ife ahụ n'ite ahụ. E werezie anụmanụ ahụ bụ ebunu ka o dewe ude ka ebunu. wee chụọla ya aja o nye gị ife ahụ mana some people have the erroneous impression na e were mmadụ chụọ nyawa aja o mekarịa ọ bụla i were mma ịchụọ mmadụ i were mmadụ or human part ya ọ wụlụ alụ ọ alụ ka ọ wụ my message is that kwụsịnụ alụ alụ kwụsị n'obodo anyị na ife niile a na-culminate to problem every blood spilled cries for vengeance even animal blood for your, for your information that is why onye ọna na-achụ aja anyị na-achụ aja anyị na-enye the gift of higher consciousness to that animal ị na-agwa ya ị na-awa ọjị oh my sacrifice ị na-agwa ya n'ụwa ọzọ ka ọ wụrụ eze nnụnụ in other way you're giving it a higher gift kezi ife ị ya-agwa onye ị na-egbu egbu

against the environment and ife ọ na-emeta oh, that is why ọbara na-akwa akwa it will always draw more violence in that environment the more blood is spilled the more violence that's why mgbe gboo ajesi agha na ọgụ anụsi ọgụ eme udo a na-enwe ihe a na-akpọ ịkọ mmee ka a kpụọ alụ kpochie onunu akwa ala ọbara niile akwafuru ka eme ha peace ka ha hapụ ịkwa alịlị ka ihe ike hapụ ịna-eme n'obodo but because such is not done ihe ike a na-eme most of the boys in our people na-ahụ na commit this uh, heresy today wụ ndị nwụrụ n'ike some of them ndị nwụrụ n'ike n'oge agha eme ha peace some of them wụ ụfọdụ egburu n'ike for one reason or the other so that cycle vicious cycle is now what is re repeating over and over in our land

they don't care in the ancient time before onye onye nwata kpata akụ ife a na-ebu ụzọ ajụ nna a ka ebe o si Eh, ka eke i si kpata nyawa ife kịta nobody bothers to ask so we have lost morality caring for how it comes that is on the physical aspect but on a spiritual aspect ife ike has culminated ndị egburu egbu n'ike have all come for vengeance now but aga m aga without say mụ nwa ikwu okwu ka anyị ka n'afa ka anyị jụọ afa eze nwaanyị na-agba afa nwoke na-azụba ha eze nwaanyị na-agba afa ife ike a na-eme n'obodo anyị ka a na-ekwu okwu ya ritual killing a gịnị butere ya ka a ma ife afa na-agwa anyị
afa na-ekwu na ọ bụ ife mgbe ete aka
yes ife mgbe ete aka ka ife mgbe ete aka bụ ka ebe o bidoro ka a malụ ya ife mgbe ete aka na-ekwu okwu ya asị ka a gwa ya okwu eziokwu ife a bụ ife ọgbụgba ndụ ije ọgbụgba ndụ asị na ije ọgbụgba ndụ butere ya ife mgbe ete aka ya bụ ije ọgbụgba ndụ a na-ekwu okwu ya ọ gịnị ka ọ wụdị ka a malụ a na-ekwu arụ emere n'ala mmụọ nọ n'ala bụkwanụ eze nwaanyị na-ekwu na emere ya arụ Asị na alụ- mwụfu ọbara karịkakwa alụ emere gboo ọbara ndị akwafuru akwafu mother earth bụ eze nwaanyị ogwugwu nwaanyị na-asị na emere ya alụ so that the blood ndị ahụ akwafuru akwafu is now currently seeking for vengeance the vibration creating more havoc ụfọdụ nwụrụ anwụ gboo anatago na ka ha revenge ya ife ike melụ fa Ehe. asịkwa na ihe a na-ekwu bụ okwu eziokwu okwu pụtara ife ọ na-asị na ọ ekwupụtala ife okwu eziokwu onye ọ naghị eti uche ya ma ezinụlọ ọwụna chọwa maka na enwe families ndị be ha nwụrụ n'agha akpụrọ arụ emere ndị ahụ anụ ndị ahụ ya abata na the family ihe ike ya na-akwa ha ọnwụ ike ya na-akwa ha before amara sị na-agbagbu onye a onye a nwụọ ike n'ụwa mbụ ọ na-awụ nwata nwụọ n'eluro elu ejee na ajọ ọfịa jee nie ya ini mmadụ n'ọfịa wụ alụ to the person ọ bịa ụwa ọzọ ka ọ ghara ịbịakwa ebe ahụ akpụọla ya alụ mere o ji nwụọ n'ike ọ ya wa ọ bịa ụwa ọzọ ka ife ike ghara ime ya
a na-asịkwa na ajụ ajụ eri butere arịa arịa anwụ ajụ ajụ eri bute arịa arịa anwụ amụzi ụmụaka ada ajụ onye ka fa wụ ka e, ndụ fa biri n'ụwa mbụ ka ife a ya-eme ka ife ike ghara ime fa ka a biruo ndụ bite aka a na-asị na ọ bụ ihe ndị e legharịrị anya ihe ndị e leghapụrụ anya na-akpazi aghara na ndụ ọtụtụ ndị mmadụ sị na ife ndị agbaghara agbaghara ife ndị a na-enerọ anya na-akpazi aghara n'ọtụtụ ndị mmadụ ma n'obodo ife ike ezuo na o butezie ọnwụ ike nya wụ ife butezie ọnwụ ike akpọzie butezie ụbịam butekwa ụbịam
a na-ekwukwa na ọ sokwa ihe a na-ekwu bụ ọtụle ose mere ndị ichie okwu ọjọọ a na-ekwu sị n'ife ndị gboo metere bụ ihe na-egbu ha asịzie na ife ndị gboo metere na-egbu ha which ndị ichie na-ewe iwe na fanwa doziri obodo ka a na-asị na ọ fa mere ife ọjọọ meanwhile fa tọrọ ntọ ana otu esi ekpochi alụ ka alụ nwee ike kwụsị na ife ọjọọ mee n'obodo enwe prescription ife a na wee mee ife ahụ ebe na ife ahụ ada na enwe e, e, e, appease the mother earth mhm. a sịkwa na ikpe dị mana ekpecha ya bụ ikpe udo achịa na ikpe dị ma ọ na-ekpe nya wụ ikpe dozie ife udo ya achịkwa mana ememe ya udo achịa a na-ekwuzi na mmụọ mmụọ dị iche iche na-abọzi ọbọ ife emere ife arụ emere ha na mmụọ dị iche iche nọ n'ala Igbo na-abọzi ọbọ ife alụ eme fa ee ka anyị continue ọkwa n'ebe a na-eje ee final word okay asị na ememe ihe udo achịa egbu awụrụkụta ume ndụ na-emezie ife na udo ya achị ya bụ ife mmụwa na-eme ajụjụ na ajụ ajụrụ na ajụ ajụjụ ọwụna ajụrụ m ka esi na aza ya na mmụọ na m ada eme ife ma m ajụrụ ese so na alụ na-eme n'obodo anyị this ritual killing many of these people were people who have died uh, by such circumstances and so they come back they are connected to those people ndị gburu ha ha emegwa ndị ọzọ ahụ alụ ahụ But sometimes m jụọ ese ndị e gburu n'ike ife mere e ji wee gbue a sị na onye a gburu ya bụ onye o gburu n'ụwa mbụ

ọlụ afa wụ ịjụ ese kee onye nwa a wụ kee ife o mee n'ụwa mbụ kee ife mere ya n'ụwa mbụ ọ wụ onye nwụrụ ọnwụ ike n'ụwa mbụ kee ife a eme ka nwa ahụ ghara enwe ike a ghara igbukwu ya because there's a vicious cycle na-eso ya ọ wụkwa na onye gburu mmadụ n'ụwa mbụ kee ife a eme ka a kwụọrọ ya ụgwọ ife ike o mere ka ọ ghara irepeat again